aha m bụ High Chief Uche John Udeji Ọchịrịọzụọ ke mbụ la Mgbowo onye ndị ụlọ Eziobodo Alaechara Mgbowo and ibe nna m bụ ịlọda ajụmihe ya bụrụ la e, injinia agụla ya wee bịa ibe ma lagụla ebe ehọ la ehọ ụlọ ịmala ara edu ụlọ ụlọ la mbụ bebe onwe eduke ya ọ dụ la ishi and ọ dụ ugwe la ile eme ihe la ndị agba ọhụụ ọ ka dị ote mala ebe ụlọ ulu bụ ama etale arị nna ke ụdị iche ka edu iche akwa m oreshili uke ma ọ bụ la ireshili ikewu ọzara ebula ọ batala arị ka ulu nwe ọghọ oke ma ọ bụ la ọ dụghị otu onwekwu ihe onwe ọla emelara ike and onwe ihe inwe ile emelara ike maka la gụ la enweghị ọkụ onye gụ la e nwe ọkụ bụ gụ la eleke ya bụ mgbe ụlọ ekwi ebe onwe leke ọ dụ la ishi edokwa ugwe akwụkwọ ndị nwe a man nwe like five children ya nwụhụ otu ha shi eke their property ụmụ ya ahụ la ise le enwecha nna nna ma ọ bụ la ọ lụ nwaanyị la ise ma ọ bụ la nwaanyị le mụrụ mmadụ ise ahụ diọkpara bụ ihe lashi dedarị ọ dị enye ụmụlọ ete onye chọrọ ịrụ ụlọ ọ bịakwute as onye bụzi nna maka la nna ha lụụ o wote nwa ekpe mme bịakwute ya lee akparịa ụka ọchile eti ofutekwe lee chọrọ iburu ọdị obuke ọ gaje nyegharị ole jeghị ewuru ile ike eke ikekwela o nwere ego dede ahụ enweghị

mala ebe niile o sowe ma o sote o sogowe ma o sote m gakwala uburu chọọ ịbịa kpọọ ụlọ imu ha ahụ ọ bịa kpọọ ya maka ebe ị hụlụ mụ la ụlọ ugwe abụ m onye ka ishi le ehọ nna m mala ha nwụhụgbulu amụwa bụ onye fọlọ le ehọ now mala ndị nne mụlụ nna ke m la nna ke ha ha chọkwa ịbịa buru ebe ha bịa kpụọ ya ụlọ ma chụwa ohe maka la anyị niile enwe ebe agwafa anyị ihe mere ụmụ nwaanyị adịghị sorola ekete oke n'ala Ee. Igbo iyalụ dụka la mgbe ibe anyị nwaanyị bịalụ aka atụghị ikenga la elu ịtụ ikenga la elu bụ ime onye nwoke aya bụ la nwaanyị bịara ma e batara nwa mbụ ịbụrụ onye nwoke adụ shi la nwaanyị ahụ atụgwo ikenga la elu o sorugwo nwere imu ha ahụ ma ọ bụ la nwaanyị nwaanyị bụ ọ la-amụ ekecha ụmụ nwaanyị ahụ ejekwa obu le ebe ọzọ nwaanyị ahụ enwehe oke le imu ha ahụ mala mgbe ahụ ọ lọ ndụ ihe niile ruwelile ibe di ọ la-eketechakwa mala e nwụhụ aya bụ mgbe ọ la-agụ anwụ ha shiri ọkụ nwaanyị ahụ nwụhụzie onye ke mụrụ nwoke nwezi ọkụ ahụ niile ụmụ ya nwaanyị ahụ ekele ụdị la ha lantara ibe ha bịa kwuo okwu bụ la okwu la ụka adawala achịsa eje kuwa ada nwaanyị mala ọ bụghị la ha bịaji iketa ukwu nkwụ la ma ọ bụ iwuru mkpụrụ ala e shi la ake ha eh, eh. unless mgbe ọ bụ onye di ya chụwalụ ya lanta ibe nne shi ndị mụlụ iji kwụọ ụgwọ enwe la ala ka igbu ilebe ha na-enye ọlụ uru ma ọ la-ebu ide o jekwede egbute ekwụ l'ebo nna ya ahụ maka la ọ lantagwo imu ha kwụọ ụgwọ enwe ma evidekwa enwe dị l'isi ya bụ ide le ibe ha o jede egbute ekwụ la ọkụ na na didike ọ bụghị oke papa ahụ bụ o jede abịa eri unless ma ụmụle nwoke bụ ezigbo mmadụ shi ya mewekwa otu edoghị mma
What of ya bụ la ada nwaanyị aka ga ọ ka alụghị di o nweghị ihe dụrụ ibe nna eruweghị ihe niile dụrụ ibe nna eruweli ihe niile ma ọ bụ la ọ ka lụghị di ma di ma em arị ma arị ma ihe niile o jede ekete mala ọ la gbagoro okwu ere ala ya Lee ihe ọ bụ bụ ya chọọ ịkọ nni o jee kọọ nni l'okere eke nne ahụ mụlụ ya la-akọ until ọ laa di ị ma la aka ya afụọ ya
yes ọ ha ala elu
ọ lagwolu di ibe di bụ o nwezi oke
So that means like ihe ka ihe abụghịlụ oke. Mba. Ọ bụ oke. Ma mee hụ mmụlị ya bụrụ nwaanyị amụghị nwoke, o nweghị oke le ebe hụ, aya bụ nwaanyị ejighị eketa oke. Maka la nwoke ala abịaghị ya la nwaanyị ekewawa alị. Aya bụ oji ụmụ nwaanyị oji adụ mkpa, ada ekpe ya bụrụ ekpere agọ ya ọ bụrụ ọhọ. Onye gakwala ibe nwoke nwere nwoke la nwanyị maka onweghị oke adụghị mkpa la o nwere ihe nwoke la eme ugwe nwanyị dum eme karịa duka ebe m si fụta anyị enweghị ihe a la-eku family land anyị enweghị le ebe mụwa si fụta la arị ike m bụ ka edo ụlọ anyị ote nna mụrụ nna m na nna ndị ike ọtịọlụ anyị nwe arị ike anyị so anyị nwekwara ike ịbata ugbu a anyị eke arị anyị ahụ duka otu anyị sikwa eme la ibe ke anyị ekechakwala m nwere uke m onye nke ọzọ nwere uke ọla ga-awụkwere ake mma ga-awụkwere ake nwa anwa jere eke akwa ohi alị bụ m zuru ya nwakwa anwa bahụna ke m jere akwa ohi alị bụ o zuru mma kpụjekwa ebe dụ mma o sere kala alị m mana o nwere ezinụlọ o jego bịa ha enweghị arị iche iche arị niile ha nwe bụ family land abịaji onye ọgaranya ha eduruji ote ha ha ejeje da wada alị onye ọbụla ewere uke ya nwoke ala awaghị alị nwoke ala awaghị alị ya ụmụ nwaanyị mana nwoke na-eji agbaghecha alị agbaghecha ya mgbe a gara ịwa arị ndị nwoke ala ụmụ nwanyị awawa alị o nwere ihe ọzọ m lụrụ la o nwere some certain things ha dị owolu ego arị la eme ọ dị ọtụtụlụ ọ dịrị ọtụtụ ihe ịpa ugwe bụrụ biznes bụ iji ya eme ya bụ la arị bụ irelu were ịzụ ihe bido biznes ahụ alọkata ego nwere ike iju ebe niile mana obiele ihe ọlada bụ mmemme onweghị oke ya ahụ maka la ego arị bụ iji bido ahịa ahụ ekụlụba ahụ niile mie ihe eji arị eme bụ otụlụ ilu ugwe la nwaanyị bụ nta mkpawo ego adụghị ịgakwu dede nna m ma ọ bụ onye ọgaranya la ezi la ụlọ ụlọ ahụ ị sị la nwaanyị la agụkwawa ego ukwu mana ị nweghị ihe iji eme ere alị weru je lụọrụ nwaanyị ọdụ mịta mkpụrụ dị ukwu ma ọ bụ la ụlọ adụghị ere alị weru rụtara ụlọ a la-eme ego arịla akwa aka ehi ma ọ bụ la ehu ji onye nke amaghị isi ya lọdụ la ụlọ ọgwụ die la bed eruzie la ịgbafụta ya ahụghị ego e ge-ere ali weru gbafụta ya ihe a arịla akwa mana eji iji mee business mba ya bụrụkwa onye ọ dara ebe o nwekwara ike ige ere ali o were ịṅụfe mee chụfụ nwaanyị o nweghị uru ọ la-abalị maka ihe maka maka bụ o ji eme mana etinyere ahịa ya nwere nwa peri iza mbụ nweru la ime ahịa ahụ ka ịhụ na ya bụ mmiri elu la-abịa ekuru uke alị ihe ejighị eji ego alị azụ ahịa mana ihe ejikwa ya aga ekwọ na ụgwọ akwụkwọ onye ọ bụkwala ọ la-erekwa alị eweru kwụọla ụgwọ ekwọ ọ na-abakwala uru ejighị ya azụ ahịa maka goyakwa business akwụlụ wa bụ ndị na-agbaji pen daga ehe malụ kehu business mana ihe Mgbo ibe anyị la-agụ bụ ịzụ ahịa itinye ego alị na ịzụ ahịa ọ la-abahụla onye ọ bụrụ ya nwere uke nwere uke ịhụ na-abịa ekuru ọ gbara aka reason bụ la ihe ndị iche na ihe ejighị agawala ahịa ihe ejighị agawala ahịa ahịa iji azụ ọ dụlụ mma bụ ahịa nwanyị ụlọ ịgụ akwụkwọ ehe omume ahịa bụ ihe ile eji ọ ga-alụwa aga ihe ile eji na-eme travel ị na-eji ya aga ije eh, eh, ọ bụghị o nwere ike otu na-ebiala ugwe isi m na ị achọkwa onye gụla ele awe ada ejede ajụtagbunwe ụmụ ihe edo eghe ọ bụghị la ahịa ịbịalụ ndị mmadụ ije de nyere wee kasị ụdị eme ihe ụlọ gaje ya bụlụ ịgawa ego ekweghị ịfụta gụla ele eji agawa gwụwa ofụta ire ule were ịga ebe hụrụ ụlọ gaje